ok um, igbo ndị be anyị na-ege ntị ekene m unu Ee, ọ dị akwanị ka ọ na-adị anyị ajawo taanị nwa anyị ajawa nkọ ya bụ jaanị nọnwa anwa ka anyị karịa nke taanị jaanị nke ọnwa ka anyị karịa nke taanị maka na anyị kwukwara na anyị na-ekwu n'oyibo anyị na-ekwu na n'igbo dịka o si wee kwesị maka na ife ọ- ife o ji wee dị ụdị ahụ bụ na nkụzi ka anyị na-akụzi elozikwana na mgbe ọbụna m na-ekwu maka nkụzi igbo iji igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ maka ndị chọrọ ịghọta ya ọ na-enyekwuru m aka ma m si etu a na-ekwu maka na m were igbo na-akọwa m na-amụtakwa igbo ehe maka na igbo bụ asụsụ eziokwu bụ na asụsụ ebe a mụrụ anyị mana anyị na-asụkwu ya ọgụ ụfọdụ anyị na-asụtarọ elozikwana na igbo m na-asụ nke nọnwa anwa bụ nke ndị anambra ya bụ igbo nteje abọgụ m wee sị gịnị ka anyị gbakọọ chịkọta wee karịa maka this topic negative mentality and positive eh, mentality in a human society kedu ife ọ pụtara negative mentality positive mentality in a human society ọ na-emebiri anyị ife maka ife o ji emebiri anyị ife bụ ife afụ anyị ji wee sị ka anyị karịkwa anya chịkọta ya ebe a na-ekwu ya ọkwa n'oyibo asụsụ ndị ọcha onye bịazịa n'Igbo ọgụ ụfọdụ ọ na-abụsịrị ife afụ e chelụ ka ọ kwesịrị ịbụ nụ. ọgụ ụfọdụ ọ na-abụsịrị etu a sụrụ ya ka ọ dị anyị wee sị ka anyị neba anya maka negative mentality and positive mentality na ọ na-emebili anyị ife n'anị Igbo taanị nwa o jidere anyị yasasịa o jidere anyị pịtọsịa ma onye na-eme mma ma onye na-eme njọ ọ dịzị ka onye na-eme mma ọ dị ka ọ na-eme njọ onye na-eme njọ ọ dị ka ọ na-eme mma maka gịnị effect of me- ne- negative mentality and then positive mentality kedu ife ọ pụtara a bịa na nke ndị ọcha anwa a, sị na na mentality kedu ife bụ mentality onye ị jụrụ ọ sị gị na ife bụ mentality bụ ka onye si wee debe ụwa ya ka onye si afụ ụwa ya ka onye si wee ghọta ụwa and e nwere ike e- itinyezikwa ya na ka e si wee zụ mmadụ society a nọ wee zụ mmadụ village a nọ wee zụ mmadụ ama a nọ wee zụ mmadụ family zụrụ mmadụ nne na nna na ụmụnne ma na ụmụnna oge ụfọdụ na-elidi mmadụ o develop a particular kind of mentality e wee tinye o wee bụrụ gịnị positive mentality and negative mentality ya bụ na ọ bụrụ na ị nwee negative mentality wee buru ya na-aga na society ọ na-emebi ive ri nne ọ negative mentality bụ nsogbu anyị na-abụ nsogbu nwe anyị na-enweta mgbe ọbụla ọ negative mentality ka ọ ga-abụ kpatara na nne ya azụsị nwa okwu nna ya azụsị nwa okwu nwanne ya azụ nwanne ya okwu nwanna ya azụ nwanna ya okwu maka gịnị negative mentality onye gị na ya na-emekọ ive ị na-ata na-abụ ya n'obi ọ na-ata na-abụkpọsị gị anya ya bụ nke avụ a na-asị na ị na-eli na nne ọ na-ese ị na-eli na nna ọ na-ese ọ negative mentality bụ ive kpatalụ nwanne gị ya eji nọrọ ọ bụ sọsọ ive ọ na-eche maka gị bụ nke ị na-ada emeta mma nke avụ ị na emeterọ mma sọọsọ ya bụ ive nwanne gị na-ekwu maka gị nke na ị na-emete mma o kpuchie anya in fact ịkọ maka ive ị na-eme bụ nke dị mma na-abụrụ ya nsogbu maka gịnị o wee daba n'ive avụ a na-akpọ me- ne- me- negative mentality mentality ndị oyibo wee sị na ọ na-play a crucial role in shaping society dynamics particularly ma ị na-ekwu maka udo particularly ma ị na-ekwu maka ndị a na-achị ọchịchị particularly na ị na-ekwu ive e ji achị ọchịchị ma ọ bụ nne na nna gị ma ọ bụ ndị ama gị o ma ọ bụ obodo unu mentality kedu ive bụ mentality ka i si wee zụ ụmụ arọ gị ka o bu aga o nwe ndị a ga-afụ na ụmụ arọ mgbe ọbụla ha na-amụsa amụ o nwe ndị a ga-avụ mgbe ọbụla udo ebe ọbụla udo dị ka ọ na-aga nwere ndị bụ ive ọ sọkwa aga ụdị ọ ga-asọ gị meela onye anwa ọ ya emegidụ ọ ya avụ ya na ụdị dị njọ ọ sọ gị gbuola onwe gị onye avụ ọ ya avụ ya na ụdị dị njọ o wee jọgbuo onwe ya na society anyị nọ na ya taa o wee jọgbuo onwe ya n'ive anyị na-avụ n'ime onwe anyị ị gaa na Facebook na social midia ị vụkwa onye be anyị bụ ndị Igbo na na-exhibit that kind of mentality ife ọbụla nwanne gị mere i weli jealousy envy ajọ obi nnụnụ nnụ wee soro onye avụ i soziela onye avụ kedu ive ya-emezi na ị vụtebezie nke ọ nara emetere kedu ive na-anabụzi gị ga na-akọ ive onye avụ na-eme dị mma ọ bụrụ gịnị mentality ya bụ na negative mentality bụ gịnị o wee bụ anyị eneba anya ive ọ na-emebi nke izizi bụ na onye nwere negative mentality ka nke ndị oyibo na-akpọ pessimism ọ ya na-echelila ajọ ive ụdị m wee nọ kịta nụwa ọ bụrụ m meele onye avụ ọgọ sọsọ ive ọ ya na-eche bụ maka nke m na-emeterọ ọ bụrụ onye avụ meele m ọgọ ọ bụ na m nwere negative mentality sọsọ ive m ya na-avụ bụ nke onye avụ na-emeterọ o wee jọgbuo onwe ya maka gịnị sọsọ ive ọ na-eche bụ ive dị njọ nke a na-emetesirọ olu nke na ya emetela ọ bụghị elu o wee jụọ o wee na-ajụ wee bụrụ kedu society nwere ike ịnọ with negative mentality ụdị ya bụ ebe avụ ọ jọka ndị enyi gị nọ gị n'akụkụ bụ ndị negative people ị ma gị ya-adị negative ma ị dị careful ezinụlọ i si wee pụta nne gị negative nna gị negative ife nine dị n'akụkụ negative na ive ọ pụta bụ na ị ya-abụ product ị bụ bụ negative o nwerọ ife mmadụ mere gị ya-eju gị afọ mmadụ na-emegoro gị ife ọma sọsọ ife ị na-ene anya bụ nke dị mma ọ nọdụ emeta ndị ọchịchị na-achịgodo sọsọ ife ị na-ene anya bụ nke fa nọdụ achịta nwanne gị na-enyere gị aka sọsọ ife ị na-ene anya bụ ebe nine ọ na-emetarọ ya o wee bụ gịnị ive kpatara ya bụ na ị nwere negative mentality ọ bụrụ m na-eme etu ahụ enwere m negative mentality ọ jọka ọ jọgburu onwe ya na society kedu ive ọzọ ọ na-ebute distrust and the focus on obstacles rather than solutions Ihe okwu a bụ, onye nwe negative mentality ị kwụọdili ya ụgwọ akwụkwọ ọ bụrọ ụgwọ akwụkwọ avụ ị kwụ ka ọ na-avụ ọ na-avụ ive ọzọ na-adịrọ mma onye nwere negative mentality i nyeodi ya ego ka o wee jee avịa ọ bụrụ na ego avịa ka ị nwere ike inye ọ sị na amarọkwa ebe i si weta ego m ị pụta na Christmas bulu akpa akpa rice nye ọ sị na ị na-ana ya akara aka ya is possible na anyị ya-anọ na society nọrọ n'obodo create a negative mentality ya ya destroy that town why because na mgbe a na-eme ya n'obele obele anyị che na obele ive ka ọ bụ o nwere mgbe ọ ya-abụ o luzie ọ ya-abụzị obere ive ụmụaro ewere ya too ụmụaro ewere ya gabazịa na ọganyala nyere gị rice i nwerọkwa rice e wee bunye gị akpa rice tikwele gị ive i ya-eji wee lie akpa rice ị nakwala ya akpa rice o lisie sị na onye avụ analụ gị akara aka gị ngwa gwazie m ọganyala bụ ọganyala ya ejezi n'ala ogbenye akara aka kedụzi ụdị ọgaranya nke a bụ kedu ife o ji akara aka ọgba o nwekwa ike ọ dị pọsịbụl ma kedu ọ da- ọ na-adabasịra na o nwere ka o si adị na ntị kedu ka ogbenye ọnụ njọ ọnụ ntụ ọnụ ogbenye na-abụrọ ka ọ mere nya ka ị nyere ife ọ bụrụ ife o ji kene gị bụ negative interpretation ọ nya bụ negative mentality negative mentality ajọka ọ na-ejide obodo mebie ọ na-ejide famili mebie ọgọ niile mere nwanne gị ị ya ata afụfụ were salari gị tara afụfụ wee zụọ nwanne gị ị zụsịa nya ọ bụrụ sọọsọ nke dị negativ ka ọ ya abụ si na anti ya eme ya alụ brọda ya eme ya alụ ọnkụlụ ya mere nke a nis ya mere nke a nwanne nwoke mere nke a diọkpala ba mee nke a ada ba mee nke a sọsọ ife dị njọ that is why negative mentality ji wee jọgbuo onwe ya ka ji wee sị wee na-akọ onye na-amara ife ọ bụ ka ọ mara ọ na-emebi ife anyị na-ata ahụhụ ya na society a nọ na ya tata a sịrọkwa na mmadụ enwere ike ịsị mmadụ nke ọ na-eme adịrọ njọ ife ọbụla mmadụ na-eme na-adịrọ njọ i kwesịrị ịgwa ya kpụrụta ya n'akụkụ gwa ya n'ụzọ n'ụzọ kwesịrịnụ mana ọ bụkwala nke ka ị kposaela ụwa ma ọ bụrụ nke ka ị yasa nya n'iru- na- na- n'iru mba ụwa ma ọ bụkwala nke ka ị kụla asịrị na-aga na-achọ onye ọbụla nọ n'akụkụ esi anekwe nnekwe nnekwe ọ negative mentality and onye ọbụla nọ gị n'akụkụ nwee mege- negative mentality ọlụ gị ka ị bụ ịgbafu n'ebe onye anwa nọ ọ na-ewere nwayọọ n'oge kwụsị ụtọ ngị na onye ahụ ka onye mebinara bụ ụwa maka ndị negative mentality ọ na-ejurọ ba ọ na-ejurọ ba afọ ya ka anyị na-akọwa maka tata negative mentality the mindset can manifest in several ways kedu ihe ways ọ ya abịa distrust in an institution ọ onye nwere me- negative mentality bụ onye na-ebelieve na nne na nna ya nke nne ihe ọbụla nne na nna ya gwara ya ọkwe ọ na-egere ntị o si na nne na nna ọ gaa n'ama o si n'ama ọ gaa n'obodo o si n'obodo ọ gaa ife dị ka na lokal gọọmenti ba o si na lokal gọọmenti ọ gaa n'ebe ọ gazia na steeti ba o si na steeti ọ gaa na kọntrị o nwere ife ọbụla kọntrị ahụ melụ na-adị mma o nwere ife kọntrị mere ya adị mma leadership of that country o- onye ahụ ya na-akọtọ leadership everything even though na o nwekwa nke ụfọdụ ekwesịghị dị mma mana a nabatara ya anyị nwa bụ ndị afrịka anyị nwere nsogbu anyị nwa bụ ndị naijiria anyị nwere nsogbu anyị nwa bụ ndị igbo anyị nwere ezigbo nsogbu maka na efọt ị na-ewepụta so na ife ọ na-ebute bụ distrust in an institution institution family institution marriage institution brotherly and uh, fatherly institution so nye dịka anyị si ekwu na ive izizi na onye na-enwe negative negative mentality ọya izizi ọ na-aya bụ na onye ọbụla otu ọbụla nọ ya n'akụkụ ọya na-abịa abịa dị njọ ọ na-emebila anyị bụ ndị ọma na-ege ntị ọ bụ na ọya amagbu onwe ya na society ọbụla anyị nọ ebe ọbụla anyị fụrụ onwe anyị maka na ọkwanụ nne ewu na-ata agbala nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ ndị be anyị si na nne ewu na-ata agbala nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ ọ bụrụ na anyị amụgo na anyị amụgo na ọzụzụ bụ isi maka na na ọ bụrụ na ụmụ arọ na-eme anyị zụta ụmụ arọ ọfụma ife ọ pụtara bụ na a ya-enwe mentality dị mma mentality ahụ dịzi mma ka onye ahụ esi na family wee buga na ama fa o si na ama fa wee buga na obodo fa o si na obodo wee pụta na apụta mana the problem bụ na oge ụfọdụ anyị na-eneghara ife ụfọdụ anya wee were very negative mentality wee na-enye ụmụ arọ that negative mentality ọ na-ajọgbu onwe ya ife ọ na-ebute bụ na obodo adịrọ mma na ezinụlọ adịrọ mma sọsọ onye nwere ife ya na-echeba ife o nwere- o nwere ka o esi believe na nne na nna ya nne ya gwa ya nke o mee ọzọ nne ya gwa ya nke o mee ọzọ ezinụlọ gwa ya nke o mee ọzọ negative mentality o si ụlọ wee garịda etu aka ya ọ bụrụ na lokal gọọmenti lokal gọọmenti adịrọ mma nke ọbụla ya na adịrọ mma ọ baga n'otu ọ baa na mitin ihe ọbụla anyị kwuru na mitin ọ ya abịa n'ụdị ọzọ ọ bịa na steeti ife steeti adịrọ mma ife sọọsọ ife dị njọ the governor of steeti na-eme sọọsọ ya bụ nke ọ maara anyị na-ekwu ya nọkọsịa na-ekwu ya ọ dị ka ya sị na na ọ maka nya ka anyị na-ekwu tata na society anyị na-ata afụfụ taa maka gịnị this kind of negative mentality ọ jọgburu onwe ya maka na o si n'ezinụlọ o wee gaba wee pụta ive ọ pụtazie ive o wee chakee wee baga na lokal gọọmenti baa na mm, steeti o sizie na steeti o wee baga gịnị baa na kọntrị ive ọbụla kọntrị mere dị njọ na ka a na-ekwu taa na negative mentality na-abring distrust in institutions therefore should be avoided as much as possible

nke na-adịrị ya nke ọ na-emeterọ nke o ji wee mekwa nke nna o ji wee megaa alụ perceived injustices they are more likely to adopt a confrontational stance which can lead to violence and conflict escalation you see that conflict orientation onye ọbụla nwere negative mentality o sike ike a na-enwere esemokwu o sike ike e na-enwe n'ilo nya ka o ji wee dị mma na negative mentality na-emebi ife na society ife izizi dị ka anyị si wee kwu lotakwa ife anyị kwuru izi ọ na-eme ọ na distrust na institution ọ bụrụ nwanne gị ọ bụrụ ngịnwa ọ bụrụ mmụnwa anyị ga na-eneba ya anya maka na ọ na-emebila anyị ife

societal fragmentation ọzọ jabeti nwe abịakwa ọzọ oyibo ife a na-ekwu maka ya bụ na negative mentality sọsọ otu ka a na-ekpo na ya maka na ife a bụ onye abụkwu abụrụ ya sọsọ otu ka a na-ekpo na ya ya ka o ji wee jọgbuo onwe ya na ọ bụrụ na anyị malụ anyị chekwaba onwe anyị nke anyị nwere ike ọ bụrụ na anyị nwere ike ma mụnwa na-ekwu ya ebe a na m na-ekwu ya does not mean na m enwerọ negative mentality enwere m ike ọ na-adagharịkwa adagharị enwere ike ekwuo maka ife religion iyuzu eme ọ bụrụ na negative mentality ka ịdaba anya enwere ike ekwuo maka ife gbasara politics ọ bụrụ negative mentality enwere ike kwuo maka ife gbasara kọmuniti ọ bụrụ me- negative mentality enwere ike kwuo maka ife sexuality ọ bụrụ negative mentality onye ọbụla na nke onye ọbụla na-akpịa ọnọdụ ka akpa onye onye ya onye onye ko wee na-aga mana ife dị mkpa eji wee sị ka anyị karịa ya maka anyị malụ na nya bụ ife bụ na society anyị tata n'ana igbo anyị tata na ilo juru everywhere family ọbụla ilo kedu mgbe anyị ejedebe ọ bụrụkwa na o nwere ebe ilo na-adịrọ igbo ndị ọma na-ege ntị mana ọgwụ ụfọdụ dịka nke anyị karịzịrị akarị maka gịnị negative mentality uncle gị azụsịọ gị mgbe ọ na-azụ gị ọ bụrụ ọ bụ ezigbo mmadụ ọ zụsịa gị ọ bụrụ ajọ mmadụ aunty gị azụsigo gị mgbe ọ na-azụ gị ọ bụ ezigbo mmadụ ọ sị gị na ọ nwere ụmụ nke ya ọ zụsịa gị ozugbo ọ bụrụ ajọ mmadụ ife niile ọ meziri bụ ajọ mana mana ọ bụkwa ajọ mmadụ afụ wee bịa wee nyere gị aka wee zụ- wee zụọ gị wee zụta gị n'akwụkwọ wee nyere gị aka wee chịa wee nabata gị ụmụaka gị niile ebe o jere iku nwa ị fụrọzi mgbe anwa ọ mgbe o mesịrị ife niile anwa ajọ ife ka eji wee kwụọ onye afụ ndị igbo anyị na-asị ka anyị neba anya na negative mentality na ụmụaka anyị na-azụ n'obodo anyị dị iche iche n'ama anyị dị iche iche maka anyị na-ekwu tata negative mentality is very dangerous for the society o nwerọ society ọ na-adị mma nya ka anyị na-aya tata negative mentality negative vibe ịnọrọ mgbe ọbụla mmadụ nwatakịrị mara mma iru busie anya dịka ya sị na dịka nsị ama n'aja ị vụ nwa agbọghọ malị mma ọ sụkwasị ya ọnụ kasị ama aga aja negative mentality negative mentality ji m o ji gị kata mana ife dị mkpa na anyị kwesịrị na society ka anyị na-ama na ibe enwe ji anyị bụ ibe anyị eneba anya maka na o nwerekwana onye dị asọ o nwerekwana onye dị asọ o nwerekwana ka mkpịsị aka ara na mana eji na-ewụcha anyị ụdị ọbụla ọra ọ ka enyotesi enyotesi enyotesi enyotesi ka ilu ji wee ji n'ala Igbo ebe ọbụla ndị be anyị ji wee sị na jee nke jee nke ka anụ mgbada jiri eme ụlọ mana ka o sina dị anyị abịago taata ka anyị kọwakwa maka negative mentality i sizie na negative mentality pụta ị bịazie na mentality nke avụ i kwesị ichekwaba onwe gị nọrọ ebe avụ mụnwa kwesịrị ichekwaba onwe m nọrọ ebe avụ kedu ihe ọ bụ maka ya conversely a positive mentality is marked by optimism ife ọma ọ bụrụ na ọ mara na ife ọjọọ dị mana o decide focus ya n'ife ọma mmadụ mere ya ọ bụrụ na onye ahụ mere ife avụ na ọ karọ meta nke onye ji wee sị ya get behind me na nke o nwere ife jikọ ya na ya ma na o nere anya n'iru n'azụ na mmadụ bụ mmadụ anyị ncha dị weak na our own way wee mee gịnị ka trust kwa onye ahụ abịakwazị na solution oriented approach yes na i mere m ife ọjọọ mana m nezie anya ma na mụ na-emekwa ndị mmadụ ọzọ ife ọjọọ yes na i metarọ ife anụnwa mana m enego anya vụ na o nwekwa ndị m na-emetarọ na ọ kwanụ mmadụ ka anyị bụ na ife avụ mistake ka i mere m were chịkọta ya ọnụ chịkọtara gị ọnụ chịkọtara gị weakness gị ọnụ ebe chi gị ji wee rụrụ ọkụ rụba ọkụ ma ọ bụrụ ndị be anyị chịkọ- chịkọtara gị ọnụ ọ nya bụ positive mentality and ife ọ na-achịta erika ife ọ na-enye erika ọ na-eme ndụ na-adị mma adị na-aga ọ na-eme udo adị n'obodo positive mentality na-eme udo adị n'obodo positive mentality na-eme ọ kwa nke wa na-akpọ hypertension or whatever ọ ya adịrọ gị n'arụ depression ọ ya adịrọ gị n'arụ o nwerọ ife ra ka na mmadụ na-efocus ebere onwe ya na ọganihu na opportunities dị na just like if for example onye bịara ụdị obodo anyị nọ ị na-anụ a sị mba na ọrụ adịrọ onye gwa gị na ọrụ adịrọ ọrụ juru everywhere be hopeful mana ọ bụrụ na i nwee negative mentality ị ma na anọ ọ dị ka ụdị ya kwuru n'akwụkwọ nsọ maka ndị na-agụ akwụkwọ nsọ sị na jizọs ọ kwa chukwu nyere onye nwe onyinye o je je ninye n'ala sị oge rue ka ọ were nye ya mana o nwere onye nke e nye o were je mee amụba ego ka ọ dị nke ego ka e nyere ebe ahụ o were etisie n'ibe tisie n'ibe ọ pụta ọ mụtara ya nwa o wekwere ya nye ọga mana o nwere onye nke je n'ihe ya n'ala ọga ya pụta o wekwere ya etu avụ o si wee na no, negative mentality dị dangerous mana positive mentality bụ onye na-afụ for opportunities n'ebe ọbụla kedu ife positive mentality na-eme trust in an institution trust in government trust in governance Citizens who maintain positive method are likely to engage with and support government initiatives. Na gọọmenti sị na ya eh, akwapụ ebe enwe a na-alụ ọrụ ya tinye ya ebe ọzọ. Na ebe enwe na ya edemolish onye nwere positive mentality nwere ike shake godo ụlọ ọya aba maka na obodo bụ ọganihu ka a na-achọ mana negative mentality nwere ike babalị gọọmenti bụzialị gọọmenti n'ike chọọ ka ọ bụrụ ya nke okwu ka ya eme so na trust in leadership mmadụ onye ọbụla onye na onye na-edukwu ya ọ bụrụ ụdị onye na-edu ya na ọ na-ege ntị mara ebe onye na-edu ya na-aga na-efolo ya positive mentality is very very important positive mentality bụ ilo dị conflict resolution of course ilo na-adị mgbe ọbụla esemokwu na-adị mgbe ọbụla ọ na-esi elu na-esi ala esemokwu ọbụla na-adịnụ mana onye nwee positive mentality ya avụ ebe ka o si chịkọta ya ọnụ vụ ka ọ ya-esi wee jekwuru onye avụ na-emetere ya mma vụ ka ọ ya-esi kpọta ndị ya-enyere ya aka kaba karịa with onye avụ na-emetere ya mma maọbụ nne ya maọbụ nna ya maọbụ nwanna ya maọbụ nwanne ya onye ọbụla ọ bụ conflict resolution ọ ya-avụ ebe ka ọ ya-esi wee gaa ka ife eni ọ na-avụ dị ya ka ọ bụ ajọ ife ka e na-te akarị anya ka e wee nwee ike isi ebe avụ maka na ma ọkwa ajọ ife avụ ọ na-avụ ya ka ọ bụ ka o nwere ife ebe ọ na-apụtasịrị ya ka a na-akpọ conflict resolution conflict resolution ndị be anyị sị na ọ na-eme ụkasị nzikọ onye nwe mere gị ife iwe kpọta unu karịa na-eme ụkasị nzikọ maka na ogologo okpu na-akakwana mma n'isi onye kpu ya onye nwee mete eh, positive mentality na gịnị inclusivity and unity positive mentality promote inclusivity and sense of belonging nwere ụdị ụzọ anyị esi wee karịa nne gị sị gị anụna di iche na-eche na ma ma o nwe ife kpatara nne gị vụrụ o ji wee sị gị ejena di ebe a nna gị sị gị aja anụna nwaanyị a nwa iche na-eche na mara ife famili gị fụ e ji wee sị gị anụna onye dị etu example ka m na-enyekwa na enyi gị pụtara gwa gị okwu ụfọdụ ị kwesịrị iche na-eche wee nwee ike wee na-avụka na ezigbo ive n'ebe avụ ọ na-agwa gị n'ebe avụ ọ na- ọ na- ọ na- ọ na- atụmatụ a na enyi gị na-eli mpeli na ọ na-emetesịrị ya na o nwee ive dị njọ ọ na-emeri nne o nwee ebe chi si wee wee rụọ ya ọkụ kedu ife ị ya-emela onye avụ ọ ya ka a na-akpọ inclusivity and unity na onye gị na ya na-atọ ụtọ na unu ana-atọrọ sọ ụtọ na ọ bụ jizọs kraịst na-enwerọ njọ onye gị na a na-atọ ụtọ unu ana-atọrọ ụtọ na ọ bụ immaculate na onye ọbụla gị na a na-atọ ụtọ na o nwere ebe o si eri mperi o nwere ebe o siri emetụ ya o nwere ebe o si eme njọ oke oli wawara agụ ime njọ na onye a bụ nwanne gị nwanne abụrọ sọsọ na onye dị asọ onye a bụ enyi gị enyi abụrọ sọsọ onye dị asọ enyi bụkwa onye ya na-emetụ ya enyi bụ onye na-eli mpeli o nwere ndị na-eli mpeli n'ihe gbasara egwumegwu in a society in terms of society o nwere ndị na-eli mpeli n'ihe gbasara ụka o buru ya n'isi nke na uche ya adịrọzịa ọ nọ na aka na-afight ụka nke ọbụla o nwere ndị na-eli mpeli ihe gbasara sexuality sexuality nke ọ na-practice nwere ike ọ bụrụ gị alụ hee alụ mana ọ nwanne gị ka ọ bụ o nwee ndị nọkwanụ na politiks nke va nọ pati va nọ ọ bụrọ nke ị ya-alike ịnọ na pati nke ọ nọrọ na pati nke mmadụ ncha ya nọsoro ovu ebe o nwee ndị bụ na na onye ọchịchị nọ ive ya na onye ọchịchị na na na na-atọkọ mana ngị nwa ana-avụrọ onye ọchịchị avụ as onye na-eme ive dị mma mana nwanne gị na onye ọchịchị a nwa ọ bụrụzia ka ị ga-eji jụzi nwanne gị na mba gị nya ka a na-ekwu inclusivity maka this inclusivity na every human society na-embrace diversity na-embrace work towards common goals social cohesion strengthens, strengthens the society, enabling collective efforts to build and sustain peace in the society. Greatest problem anyị na-enwe bụ onye nọrọ be ya ọ nọrọ be onye ọzọ. Ezigbo nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo nke taa na-enwe a bụ onye nọrọ be ya ọ nọrọ be onye ọzọ. Onye nọrọ be ya ọ na-enyo kedu ihe onye nke ọzọ na-eme. You are Catholics, Catholic well ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu you are Protestants Protestants well protest well and you are African traditional religionist okay gọba mmụọ gị gọta ya ọfụma mebe omenala gị mebe ọdịnala gị meta ya ọfụma na problem anyị na-enwe bụ we don't allow diversities n'ịbụ onye katọlik anabụrọ gị gị na onye ọzọ ikere n'ịbụ onye anglikan anabụrọ gị gị na onye ọzọ ike n'ịbụ onye pentikọstal anabụrọ gị maka na ebe a bụ ụwa ka anyị nọ ya inclusivity n'ihi na sexually maybe na sexually n'ịdị maka gị na nwaanyị na-emekọrị nne ọ na-amaka na ụtụtụ eri azụ mmadụ atọ na ya na nwaanyị oke ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị na ọ nwaanyị ibe gị ka ka na-emekọ ọ bụrụ na ị bụ nwoke ọ bụrụ na nwoke ibe gị nke ọ bụla onye nọ na ya provided na o nwerọ ife na o nwerọ alụ dị na ya o mee gị ịnabata onye ahụ bụ ka ụwa ya si wee debere ya that is not your world nya ka a na-akpọ inclusivity na ife anụnwa bụ ka onye nke anụnwa si etu ka onye si wee dị wired in the world etu ka onye si wee bata n'ụwa nke ya bata n'ụwa nke ya bụrụ ile belebele ọ na-ekwu mgbe ọbụla ya na okwu ọ bata na onye nke ọzọ abata n'ụwa nke ya na-adị nwayọọ ọ na-ekwukebere okwu inclusivity positive mentality will always understand the fact that ọ bụrụ na ebe anụnwa nwanne gị na-eli mpeli na ị na-eliro mpeli ebe ahụ inyere ya aka it is not meant to destroy onye nwere positive mentality adịghị enwe that uh, kind of mentality so positive mentality includes a lot of things includes all kinds of religion na family a na onye nke a bụ muslim na onye nke a bụ katọlik na onye nke a bụ buddhism maọbụ na onye nke a bụ taoism ka ọ nọ na ya that is inclusivity

ife ọ na-eme karịrị akarị ma a sị sị ka e kwube mana ọ bụrụzi nke a ka anyị nọ na ya taa na ife anyị sị ka anyị karịa taa taa bụ maka gịnị positive mentality and negative mentality wee sị ka anyị gwa unu igbo ndị ọma na-ege ntị na positive mentality emego anyị alụ Eme- negative mentality emego anyị alụ positive mentality emego gịnị enyeka enyekere ndị ọ dị n'arụ fa aka positive mentality na-enye aka ka society na-aga ọfụma ma negative mentality na-eme ka ilo dị esemokwu dị ekpomotu dị onye nọlụ be ya ọ nọlụ be onye ọzọ na-enyo onye ọzọ ife a bụ ya lifestyle kedu ihe gbasara gị ndị na onye ọzọ ị fụrụ na ọ dabara maka gịnị na onye il- eh, eh, eh, a na-amịgharị akọlụgbago akọlụgbada na life onye ọzọkwa that is why anyị ji akụọ kasịlị na society anyị maka gịnị negative mentality When a positive mentality will embrace everybody, brings uh, peace, brings uh, unity, brings harmony. Ya bụ na ife m chọ ka m kọwaa taata maka negative mentality, positive mentality. Ị gabazi jụọ onwe gị kedu nke ị nọ na kedu mentality nke ị na-practice, kedu nke ji gị maka negative mentality ị nwere ike inwe at any time, mụwa nwere ike inwe at any time. Positive mentality bụ nke e mere advice na onye ọbụla. All battle, two forces fighting in us. two forces fighting in us. Sometimes a situation can make you think negative. Another situation can make you think positive. Mana ife dị mkpa society anyị ya-eleba anya kịta enwerọ ife ọzọ na-abụrọ positive mentality. We encourage our children, encourage everybody ka anyị na-aga towards that positivity maka positive vibe creates a eh, healthy society negative vibe and negative people create a dangerous and toxic society ya ka o ji adị mma ka anyị na-fight ya mgbe ọbụla na mmadụ ka anyị bụ mmadụ ahụ anyị bụ na-elead anyị to negative mentality mana anyị kwesịrị ịma ka anyị esi wee mee igbo ndị nwere na-ege ntị ọ gwakọ ọ dị n'ọnụ n'ụbọchị taata eji m n'aka na o nwere ebe anyị kwụ nke taata na ka ọ dịkwa anyị maka ndị be anyị na-ekwukwa dịka m si ekwu na ka ọ dịba adịba alị na ibe o ekenekwa m unu daalụ unu elozikwana na na anyị nọ na YouTube ebe anyị na-ekuzi nkụzi a unu elozikwana na anyị nọ na Instagram unu elozikwana na anyị nọ na TikTok unu elozikwana na anyị nọ na Facebook Igbo Research Methodology ife anyị ya eme akarịka unu elozikwana na ife anyị ji wee mepee ee this our teaching platform ka anyị wee nwee ike ịkụzi nke anyị kwesịrị ịkụzi mana oge ụfọdụ kwa oge ụfọdụ mgbe efe na-adịkabara ana m akụzikwara ụmụ akwụkwọ ndị other international eh, students ana m ebukwalụ ife m kụzi tinye na my platform onye chọkwa ige ka ọ fụkwa other students etu fa si amụta nke fa ya bụ biko nụ kaba arụ ka unu na-subscribelụ anyị try to subscribe try to share kaba arụ ka ị na-ebunyere ife niile anyị na-ekwu ọ na-enyere anyị aka iji wee na-aga n'iru ekenekwa m unu